Tá fáilte romhat isteach ag clár ó Líonra na sraithe seo Deiseanna Duitse. Is mise Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr, agus is mise a bheas ag cur na gceisteanna ar aoi na seachtaine seo, an Dr Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir an fhoclóra nua Béarla-Gaeilge. Tá fáilte romhat, a Phádraig. Go raibh maith agat, Éamonn. Sprioc atá leis na cláir seo, mar atá a fhios agaibhse, a bhíonn ag féachaint orthu go rialta, ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. I ngach clár labhraím féin nó mo chomhghleacaí Derek O'Brien le duine atá ag obair i bpost ina bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí agus bímid ag súil go spreagann an méid a bhíonn le rá ag na haíonna Sibhse a bhíonn ag féachaint ar na cláracha, tá mé buíoch díot, a Phádraig, as a bheith ar fáil dúinn tráthnóna. Ar dtús, arbh mhiste leat cur síos a thabhairt ar an phost atá agat féin? Cé mhéad bliain atá tú sa phost sin agus cad é a dhéanann tú ó lá go lá?
Bhuel, thosaigh an tionscadal, thosaigh sé i ndáiríre sa bhliain thart fán bhliain 2000 ach thosaigh scríobh cineál, bhí cineál bearna faoi cheann tamaill ansin agus thosaigh scríobh an fhoclóra nó an chéim reatha thart fá 2007 agus thosaigh mise in 2008, mar sin tá mise i mo, you know, phríomheagarthóir ar an fhoclóir le thart fá 11 bliain anois. Agus i dtaca le, go praiticiúil, cad é an fhíorobair a bhíonn agam, bhuel tá dhá, tá, braitheann sé ar na leibhéil dhifriúla cúraim atá ar na heagarthóirí sinsearacha. Mar chuid den fhoireann eagarthóireachta i gcoitinne, dála gach eagarthóir, caithim cuid de mo chuid ama ag cur eagar ar iontrálacha ar leith, Is é sin ag iarraidh iontráil a chur le chéile agus a dheimhniú go bhfuil an iontráil sin cruinn. Chomh maith leis sin, ó tharla go bhfuil mé mar chuid den fhoireann shinsearach, bíonn go leor athbhreithnithe á dhéanamh againn ar obair eagarthóirí eile. Tá foireann níos mó, tá foireann mhór eagarthóireachta, b'fhéidir deichniúr nó mar sin a bhíonn ag gabháil don eagarthóireacht agus bíonn na heagarthóirí sinsearacha ag déanamh athbhreithniú go díreach ar mhaithe le comhleanúnachas agus go mbeadh an stíl agus an cur chuige céanna i gceist. Agus ansin, ar leibhéal cineál níos airde ná sin arís, bíonn eagarthóirí sinsearacha, bímid ag déileáil le rudaí mar, stíl tí, cén cur chuige a tugann i leith an ábhair, cén cineál Béarla a bheas ins an fhoclóir, cén cineál Gaeilge, cén réim chainte agus rudaí mar sin, cá mhéad sampla, cad é mar a thig linn riar ar na canúintí éagsúla. Mar sin, tá go leor, tá leibhéal difriúla agus ansin ag an leibhéal, b'fhéidir, is sinsearaí ar fad, bíonn, rudaí ar nós an stíl tí féin, óir bíonn an fhoireann shinsearach ag déileáil leis an stíl tí a leagan síos, oiliúint a chur ar an fhoireann i gcoitinne agus ansin aiseolas a thabhairt don fhoireann i gcoitinne lena dheimhniú go bhfuil achan duine ar comhthuiscint maidir le cén cur chuige a tugann.
Sea. Agus an rud suimiúil ná, bhuel, tá tú féin fostaí ag Foras na Gaeilge, is dóigh, agus Tá oifig ag an fhoras i nGaoth Dobhair, is ceann i mBéal Feirste is i mBaile Átha Cliath. An bhfuil tusa lonnaithe in oifig? Bíonn tú ag obair de ghnáth ón bhaile, nach mbíonn? Bhuel, bímse sna hoifigí an chuid is mó, b'fhéidir trí nó ceithre lá sa tseachtain, ach ansin le cúiteamh a dhéanamh ar an taisteal bím sa bhaile. So tá an phríomhoifig s'agamsa i nGaoth Dobhair, tá mo phost Go hoifigiúil, lonnaithe i nGaoth Dobhair, is ní deirim go hoifigiúil, tá poist áirithe san fhoras atá sannta d'oifigí áirithe, mar sin dá mbeinnse le himeacht amárach, is i nGaoth Dobhair a bheadh post an eagarthóra foclóra. Ach ar ndóigh, tá formhór na foirne i mBaile Átha Cliath, tá cuid de mhuintir, nó d'eagarthóirí an Ghúim ag cuidiú linn, agus eagarthóirí eile, mar sin bíonn go leor, tá an bainisteoir tionscadail atá againn, Cormac Breathnach, tá seisean lonnaithe i mBaile Átha Cliath, agus bíonn go leor cruinnithe agus. Mar shampla, bhí ceardlann inniu mar a tharlaigh, tá mé i ndiaidh a theacht ar ais ó cheardlann oiliúna, táimid anois ag céim na profléitheoireahta den den fhoclóir agus bhí ceardlann i mBaile Átha Cliath inniu, nó sin an áit is lárnaí ar ndóigh agus tá oifig mhór agus na háiseanna ar fáil. Mar sin tá go leor taistil i gceist leis chomh maith le achan rud eile. Sea.
Bhuel, labhróimid ar ball b'fhéidir faoi faoi na na na postannaí atá ann faoi láthair, na postannaí a d'fhéadfadh a bheith ann san am atá romhainn ehm agus b'fhéidir fán dul chun cinn atá déanta agaibh leis an fhoclóir ach roimhe sin go díreach ba mhaith liom díriú Ort féin, b'fhéidir, agus ar do chúlra oideachais. D'fhreastail tú féin ar Ollscoil Uladh agus cén bhunchéim a rinn tú ar dtús?
Rinne mé céim le Gaeilge agus Fraincis. Sin bhí, nuair a chuaigh mé 'na hollscoile, rinne mé comhchéim le Gaeilge agus Fraincis agus chaith mé bliain sa Fhrainc. Ina dhiaidh sin, Bhí dúil agam i saol an mhic léinn agus fuair mé deontas le dochtúireacht a dhéanamh ansin, le hiarchéim dhochtúireacht a dhéanamh. Agus thoisigh mé amach ar ábhar amháin ach ansin bhí spéis níos mó, thoisigh mé ar ábhar, ar litríocht go príomha a bhí ann agus ní mé is b'fhéidir is tuisceanaí ar chúrsaí litríochta, cinnte ag an leibhéal a bhí i gceist leis sin, agus d'athraigh an, an iarchéim ansin i dtreo na staire agus rinne mé dochtúireacht ansin ar an seachtú haois déag, na coláistí Éireannacha agus an dóigh a raibh an eaglais in Éirinn scoilte idir daoine a bhí i bhfách leis an Spáinn is i bhfách leis an Bhreatain agus rinne mé an tráchtas ar na téacsanna sin.
Agus raibh fonn ort, i ndiaidh duit an tráchtas a chríochnú, raibh fonn ort fanacht sa tríú leibhéal nó raibh tú ag brath i gcónaí triail a bhaint as rudaí eile, b'fhéidir? Bhuel, is cinnte gur go fánach a tharlaigh mé sa phost ina bhfuil mé nó ní raibh mé riamh i mo shuí ar an ollscoil ag rá, bhuel, ba mhaith liom a bheith i m'eagarthóir foclóireachta nó ba mhaith liom fiú a bheith ag obair, ní raibh na poist ann san am. Agus is dóigh nuair a bhí mé ag dul don dochtúireacht gur shamhlaigh mé gur sin an bealach a mbeinn ag dul, go rachfainn, go mbeinn i mo léachtóir ag an tríú leibhéal is go mbeinn ag dul ar aghaidh ag teagasc agus ag déanamh taighde. Ach tharla nuair a bhí an dochtúireacht ar siúl agam go rachfainn, go dtáinig comhlacht Collins, fhad le hOllscoil Chúil Rathain leis an chéad fhoclóir póca acusan, an Gem mar a bhí ann san am, agus an Pocket ina dhiaidh sin, agus bhí cuid de na mic léinn taighde páirteach i scríobh agus in eagarthóireacht na bhfoclóirí sin. Mar sin, bhí mise páirteach sa bheirt acu, agus go háirithe an darna ceann, bhí mé fostaithe ar feadh bliana go lánaimseartha mar eagarthóir ar an fhoclóir sin. Mar sin, sin an áit a bhfuair mé blaiseadh de chúrsaí foclóireachta, ach go háirithe nuair a bhí mé ag déanamh Fraincise agus bíonn tú ag dul ó Ghaeilge go Fraincis nó tá tú ag dul ó Ghaeilge go Béarla go Fraincis nó níl na foclóirí, seachas an seanfhoclóir ó na daichidí, ann. Bhí spéis agam i gcúrsaí foclóireachta cibé agus nuair a tháinig an deis ansin, is obair í a bhfuil spéis agam inti ar scor ar bith. Agus dúirt tú ansin gur chaith tú bliain sa Fhrainc agus tá mé cinnte go dtáinig feabhas iontach mór ar do Fraincis le linn na tréimhse sin. Ó thaobh na Gaeilge de, goidé mar a d'éirigh leat féin caighdeán ard a bhaint amach ó thaobh na Gaeilge scríofa de, sin, bíonn go leor daoine ag streachailt leis an teangaidh, bíonn siad ag streachailt leis na rialacha gramadaí agus a leithéid sin. So goidé. Goidé mar a d'éirigh leat féin, bhuel, tógadh le Gaeilge tú gan amhras, sin, sin buntáiste iontach mór. Bhuel, sin, sin, sin an buntáiste agus b'fhéidir an, an, sa mhéid is go bhfuil buntáiste ar bith ag duine ar bith. Má tá, má tá Gaeilgeoir dúchais, má tá cainteoir dúchais agat atá ardliteartha sa teangaidh agus cuireadh oideachas orm sa, sa bhaile den chuid is mó agus is oideachas, ní hé an gnáthchuraclam a bhí á leanstan againn. Bhí i bhfad níos mó béime ar an oideachas cineál clasaiceach, mar a déarfá, bhí rudaí ar nós na Laidine, anois ní hé go raibh mé millteanach maith ag an Laidin ach tá an Laidin iontach maith i dtaca le gramadach agus usa tuisil agus díochlaontaí agus foirmlí agus rialta agus neamhrialta, mar sin bhí, spreag an Laidin spéis i gcúrsaí gramadaí go ginearálta Chomh maith leis sin, bhí cuid mhór léitheoireachta, bhí an dúrud léitheoireachta, rud a chuidigh liom eolas a chur ar chanúintí agus tuigbheáil ar an teangaidh. Ach dála gach cainteoir dúchais, nuair a théann tú chun na hollscoile is nuair a bhuailtear leis an teangaidh oifigiúil seo thú agus nuair a thagann coincheapa i do láthair mar 'ceart' versus, bhuel, 'caighdeánach' versus 'mícheart', Agus ar bhealach sin an áit is mó, bhuel, bhí múinteoir iontach maith gramadaí agam ar an ollscoil, Mícheál Ó Murchú, fear mór gramadaí, agus spreag seisean spéis i go leor daoine agus tá go leor dá chuid iarmhac léinn atá i bpoist ardphróifíle i gcúrsaí gramadaí nó i gcúrsaí teanga den chineál sin. Ach bhí, b'éigean dúinn eolas a chur ar rialacha an Chaighdeáin Oifigiúil agus na leaganacha den Chaighdeán Oifigiúil agus achan rud agus ansin Na poist a bhí agam ina dhiaidh sin, chuaigh mé, nuair a chríochnaigh mé an iarchéim, fuair mé post mar aistritheoir agus mar eagarthóir ar chúrsaí scrúdaithe ag an Chomhairle Churaclaim anseo sa Sé Chontae. Ina dhiaidh sin, bhí mé ag obair san Áisaonad mar eagarthóir agus mar aistritheoir ar áiseanna oideachais. Chaith mé cúpla bliain ansin mar léachtóir ar ais i gCúil Raithin, áit a raibh siadsan ag obair ar fhoclóir Béarla-Gaeilge, agus ansin nuair a tháinig an post atá agam faoi láthair aníos, chuir mé isteach air sin agus fuair mé an post sin.
Bhuel, d'éirigh leat mar sin. Bhí go leor deiseanna agat agus d'éirigh leat taithí a fháil ar réimsí éagsúla. Go minic bíonn daoine, bíonn fonn orthu cur lena gcuid Gaeilge, b'fhéidir caighdeán níos airde a bhaint amach, ó thaobh na gramadaí de, agus Gaeilge níos dúchasaí, níos nádúrtha a bheith acu. Cén chomhairle a chuirfeása ar an té a bheadh ag iarraidh, abair, a bheith ag obair libhse ar an fhoclóir amach anseo?
Bhuel, tá cúpla, tá cúpla cineál tréith nó buaidh a déarfainn a bheadh a dhíth ar dhuine a bheadh ag obair mar eagarthóir foclóireachta. Ar ndóigh, sa Ghaeilge an, an, an tréith is luachmhaire ná eolas agus cur amach ar an Ghaeilge agus is cuma cé acu cainteoir dúchais nó foghlaimeoir thú, nó caithfimid uilig glacadh leis nach bhfuil leath an eolais againn, nó gan trácht ar deireadh an eolais, nó níl duine ar bith a bhfuil canúint amháin acu a dtig leo rá ó thús go bhfuil cur amach ceart acu ar na canúintí eile, agus is ceist eile an bhfuil cur amach ceart in am ar bith ag duine ar bith ar na canúintí eile. Mar sin, mholfainn, an rud a mholfainn féin do dhaoine, is cuma cén leibhéal Gaeilge atá acu faoi láthair, leanstan orthu a bheith ag saibhriú a gcuid Gaeilge, cé acu a bheith ag léamh, ag síor-léamh nó ag éisteacht le cainteoirí maithe ar an raidió agus cibé deis atá acu bheith ag sú isteach na Gaeilge atá saibhir agus ar ardchaighdeán agus á labhairt go háirithe ag daoine a thuigeann caolchúis na teanga. Ní achan duine a bhfuil an cruinneas caolchúise sin acu. An dara rud ar ndóigh, mar sin sin go díreach, sin eolas instinniúil ar chiall na teanga agus cén, má tá trí nó ceithre bhealach le rud a rá, cé acu bealach atá cuí sa chomhthéacs áirithe atá i gceist. An dara rud ar ndóigh ná gur gá daofa eolas maith a chur ar an teangaidh fhoirmeálta, is é sin, ar na foinsí gramadaí, ar na foinsí foclóireachta, goidé na rialacha gramadaí agus breithiúnas ar cé chomh cóngarach atá siad ag iarraidh dhul don Chaighdeán nó cén réim ina bhfuil siad ag obair, cé chomh docht is a chaithfidh siad cloí le Caighdeán amháin nó mar tá 's againn, tá go leor leaganacha den Chaighdeán ann. Ach caithfidh siad, an rud a deirim, an t-am a mbíonn cúrsaí cruinnis ag dul, is rud a deirim leo i gcónaí, ní shílim go bhfuil duine ar bith a dtig leo rá go hionraice go bhfuil na rialacha uilig ar eolas acu. Tá sé níos tábhachtaí fios a bheith againn cá háit a bhfuil an riail le fáil agus go dtig linn dhul fhad leis an fhoinse agus an riail a sheiceáil agus, nó cloí leis an riail más sin is cuí a dhéanamh. Tá sin i bhfad níos réalaí do dhaoine ná bheith ag iarraidh na rialacha uilig a fhoghlaim nó fiú le ceithre nó cúig bliana tá an caighdeán féin i ndiaidh athrú, tá ceithre leagan den chaighdeán ann le cúig nó sé bliana. Mar sin, is cineál, is gad ar ghaineamh bheith ag iarraidh na rialacha uilig a fhoghlaim agus molaim i gcónaí aithint go bhfuil rialacha ann, gur gá rialacha a bheith ann le go n-oibreoidh an teangaidh ach fios a bheith againn cá háit a bhfuil na rialacha le fáil, na rialacha cuí. Agus, bhuel, go háirithe ansin i dtaca le post i gcúrsaí foclóireachta, caithfidh tuigbheáil a bheith ag duine ar chúrsaí, ar luach foclóireachta. Níor cheart go mbeadh rud ar bith i bhfoclóir gan chúis, níor cheart go mbeadh sampla nach bhfuil cúis leis nó nach bhfuil sé ag léiriú rud inteacht. Mar sin, caithfidh aird a bheith againn ar cad é an rud sa Bhéarla atá luachmhar, is fiú a chur isteach, nuair atá an Béarla sannta, cad iad na leaganacha Gaeilge atá cuí agus, nó rogha a thabhairt i gcás na gcanúintí. Agus ansin, mar eagarthóir i gcoitinne, bíonn tú ag breathnú ar chomhleanúnachas, go mbeadh an stíl chéanna a bheag nó a mhór Agus tá muid ag caint ar mhilliún go leith focal, b'fhéidir, b'fhéidir dhá mhilliún focal Gaeilge, mar sin is dúshlán nach beag iarracht a dhéanamh nuair atá, b'fhéidir, go dtí seo go raibh tríocha nó daichead duine ag obair ar chúrsaí eagarthóireachta. Bíonn ár dteanga féin ag achan duine againn, bíonn ár gcur chuige féin agus is cuma, is cuma cá mhéad oiliúna agus cá mhéad treoracha stíle atá, bíonn tú ag iarraidh ar dhaoine a bheith ionraic agus an rud a shíleann siadsan atá ceart a scríobh agus a chur síos, mar sin is dúshlán ar leith a bheith ag iarraidh rialú áirithe a dhéanamh, rialú réasúnta a dhéanamh ar chorpas chomh mór sin teanga.
Cinnte, agus luaigh tú ansin saibhreas agus is cinnte gur cheart do dhaoine ní amháin bheith ag léamh leabharthaí ina gcanúint féin ach sna canúintí eile chomh maith agus tá mé féin ag léamh Fonn a Níos Fiach le Pádraig Ua Maoileoin faoi láthair, canúint na Mumhan agus tá saibhreas iontach sa leabhar sin. Agus ansin, an té a bheadh ag iarraidh bheith ag obair libh féin, luaigh, tá tú i ndiaidh a bheith ag caint ansin fá chúrsaí teanga cuid mhaith, ach cad é fá chúrsaí teicneolaíochta, an gcaithfidh siad cur amach a bheith acu ar chineálacha éagsúla, ar chláracha éagsúla, ar ríomhchláracha éagsúla.
Bhuel, is cinnte tá an fhoclóireacht uilig anois i ndiaidh dhul i dtreo an leagain nó, an ardáin ar líne, an ardáin leictreonaigh, agus ní fhéadfaí a bheith ag obair, mar shampla, ag ról ar bith i ndáiríre de chuid an fhoclóra, agus déarfainn go raibh suas le céad duine, idir ochtó agus céad duine, déarfainn, a bhí ag obair ar an fhoclóir le deich mbliana i rólanna difriúla mar sin, agus tá cuid acu atá iontach cineál a gcaithfeá bheith iontach oilte fána gcoinne, mar shampla, dá mbeifeá le bheith i d'eagarthóir nó i d'aistritheoir, ach bhí rudaí eile, mar shampla, bíonn tras-scríobh a dhéanamh ar chláracha raidió agus bíonn in am, bíonn daoine eile a mbíonn siad ag seiceáil an bhfuil an nod gramadaí ceart le liostaí focal, tá leibhéalacha difriúla, bíonn daoine ag seiceáil an bhfuil an leagan ceart atá, mar shampla, ar théarma ponc ie, nó muna bhfuil, bíonn an cur amú na leaganacha nach bhfuil ag teacht leis. Tá an t-uafás tascanna difriúla i gceist agus bíonn leibhéal difriúil saineolais a dhíth, ach cinnte mar bhunchloch caithfidh duine a bheith compordach leis an timpeallacht theicniúil agus muna bhfuil, is annamh a bhíonn saineolas ag daoine ar na pacáistí ar leith atá i gceist don fhoclóir s'againne mar shampla, ach caithfidh an duine a bheith go leor buneolais agus a bheith compordach go leor le go dtig leo teacht isteach go gasta ar mhacrastruchtúr, tá cliarlathas, cineál eagair i gceist le foclóir, is ollbhunachar sonraí atá ann agus caithfidh daoine a bheith ábalta déileáil leis na bunachair ar líne agus an comhéadan eagarthóireachta agus na háiseanna difriúla uilig a bhíonns i gceist. Agus an gcuireann sibh oiliúint ar dhaoine Ó cuireann, bhuel ní, ní raibh duine ar bith againn nuair a thosaigh muid, ní raibh duine ar bith ar an fhoireann a bhí i ndáiríre oilte ar na feidhmeanna uilig a bhí a dhíth, bhí, bhí cúpla duine, mo leithéid féin a bhí i ndiaidh cúpla bliain a chaitheamh ag obair, ach an obair a rinne mise ar, mar shampla ar Collins fiche bliain ó shin, bhí sé difriúil go hiomlán, bhí muid ag obair ar pár den chuid is mó, ó thosaigh an leagan seo Bhí na foclóirí i ndiaidh bogadh chuig an ardán ar líne, tá achan rud le dhul suas ar an idirlíon, mar sin b'éigean dúinn teacht isteach ar an ríomhchlár scríofa foclóra, ar na bunachair sonraí is achan rud. Mar sin, bhí, chuaigh achan duine faoi oiliúint, ní raibh duine ar bith a tháinig isteach nach raibh dian-oiliúint le déanamh agus cineál, raibh cuar ard foghlama acu ach is cuid den dúshlán ag an fhoireann shinsearach a dheimhniú go dtig linn an oiliúint agus an traenáil agus an t-aiseolas agus an cineál tacaíocht chuí a thabhairt do dhaoine le theacht ag an leibhéal go bhfuil siad ansin neamhspleách agus ábalta snámh ar a gconlán féin.
Cinnte. Bhuel tá tú ag féachaint ar Deiseanna Duit ar Facebook Live, is mise Éamonn Ó Dónaill agus Dr Pádraig Ó Mianáin, eagarthóir an fhoclóra nua Béarla-Gaeilge aoi na seachtaine seo. Agus mura bhfuil an t-am agat féachaint ar an agallamh ar fad faoi láthair, ná déan dearmad go mbeidh an físeán le fáil ar leathanach Facebook Ghaelchultúir ar ball. Agus má shíleann tú go mbeadh spéis ag cara de do chuid In san agallamh seo déan é nó í a chlibeáil sa bhocsa thíos agus má tá ceist ar bith agat don Dr Pádraig Ó Mianáin ná bíodh drogall ort do cheist a scríobh sa bhocsa chomh maith agus dhéanfaimid iarracht ansin an cheist a fhreagairt agus go minic cuireann daoine ceisteanna fiú i ndiaidh na gcláracha seo. Anois a Phádraig, bhí muid ag caint ansin, luaigh tú, sílim, deichniúr atá ag obair faoi láthair mar eagarthóirí, ab é? Bhuel, an chéim, an chéim ag a bhfuil an tionscadal faoi láthair, nuair a thosaigh muid ar dtús agus léiríonn sé ar bhealach an t-athrú atá tagtha ar chúrsaí foclóireachta, nuair a thosaigh mise insa phost, b'é an sprioc a bhí ann san am ná leabhar agus CD-ROM agus taobh istigh de cheithre nó cúig bliana, go bunúsach, tá na leabharthaí ag fáil bháis, tá sé ró-chostasach chur i gcló agus téann achan fhoclóir as dáta taobh istigh de lá, i ndiaidh dó fhos a ndéanamh. Mar sin, cé go bhfuil muid féin ag obair ar leagan, faoi láthair, tá an leagan ar líne iomlán le b'fhéidir dhá bhliain agus tá muid ag obair le dhá bhliain ar leabhar a dhéanamh. Anois, is leagan teoranta, ní bheidh ann, beidh thart fá dhá dtrian nó mar sin, idir dhá dtrian agus trí cheathrú den ábhar atá ar líne insa leabhar, ach is dúshlán ar leith, ar ndóigh, an t-ábhar a roghnú atá le cur isteach nó le baint amach, agus tá muid anois ag céim na profléitheoireachta le tamall, agus inniu, mar a deirim, bhí ceardlann againn leis an fhoireann phrofléitheoirí a bhí ag déanamh léamh trialach ar an chéad chúpla litir. Mar sin, tá i gceist go mbeadh an leabhar ag dul ag an chlódóir ag an Nollaig, go mbeidh an leabhar ar fáil fá lár na bliana seo chugainn nó b'fhéidir roimhe sin. Ina dhiaidh sin, beidh muid ag críochnú cineál an athbhreithnithe agus slacht a chur ar an leagan ar líne agus an mórphlean atá ann atá faofa ag Bord an Fhorais ná go dtosófaí ansin ag ullmhú fá choinne Foclóir úr Gaeilge-Gaeilge agus Foclóir úr Gaeilge-Béarla ar líne agus sin dhá mhórthionscadal. Mar sin, duine ar bith atá atá ag saothrú i réimse na Gaeilge, go háirithe daoine b'fhéidir atá ar ollscoil nó atá ag cur feabhais ar a gcuid Gaeilge, beidh daoine a dhíth orainn le bheith ag obair ar an dá thionscadal sin agus mar a deirim tá go leor leibhéalacha acu, tá daoine a dhíth le bheith ag tras-scríobh cláracha raidió le fianaise a bheith againn ar an chaint bheo, beidh daoine le bheith ag scríobh iontrálacha, beidh daoine le bheith ag aistriú, beidh daoine le bheith ag léamh profaí, daoine le bheith ag déanamh go leor seiceálacha cineál leath-mheicniúla ach gur duine daonna a chaithfidh iad a dhéanamh. Mar sin, mar a deirim, déarfainn go bhfuil idir 80 agus 100 duine a bhí ag obair ar thascanna difriúla agus cinnte i dtaca le deiseanna fostaíochta, achan chúpla bliain fógraíonn an foclóir nó foireann an fhoclóra, fógraítear painéal tasc oibrithe agus bíonn muid ag iarraidh daoine a bhfuil na scileanna cuí acu, cé acu scileanna teicniúla nó scileanna teanga, bíonn meascán de scileanna de dhíth, agus seo daoine a bheadh ag obair ar bhonn páirtaimseartha, bheadh siad ag fáil tasc oibre a ghlacfadh 20 nó 40 nó cibé méad uair a chloig a bheadh ar fáil acu. Agus mholfainn do dhaoine súil a choinneáil amach do na deiseanna seo nó is obair í seo a thig a dhéanamh ón bhaile. Bhuel, ní gá agam, ní bheadh duine ar bith ins an oifig thig a dhéanamh nuair atá sé fóirsteanach daofa féin agus tá sin i bhfad, sa lá atá inniu ann níl daoine ag iarraidh a bheith ag taisteal agus b'fhéidir daoine nach bhfuil ina gcónaí gar do Bhaile Átha Cliath nó gar do Ghaoth Dobhair a thig leo a bheith ag obair, ag teile, ag teile obair mar a déarfá.
Agus an gcuireann sibh eolas amach ar na meáin shóisialta nó cad é mar a scaipeann sibh an scéal de ghnáth? Bhuel, bíonn, bíonn scéalta ar na meáin shóisialta, bíonn scéalta againn ar, ar leithéidí Tuairisc agus ar, ar na, ar na, bhuel ar na, ar na meáin Ghaeilge go háirithe, Cuireann muid scéala amach chuig na hollscoltacha. Mar sin, déanann muid cineál, bíonn, bíonn feachtas bolscaireachta againn do na, do na painéil seo, achan, agus is thart fá trí bliana a mhaireann achan phainéal, an dóigh a bhfuil, bíonn, caithfidh muid ansin an painéal a athnuachan agus fógairt agus bíonn deis ag daoine úra cur isteach chomh maith leis na daoine a bhí ann cheana féin. Agus cá huair a shíleann tú a bheas sibh ag fógairt na ndeiseanna seo arís? Tá, tá mise ag meas go mbeidh painéal eile le fógairt againn ag tús na bliana seo chugainn, abair taobh istigh de shé mhí, tá mé ag meas go mbeidh an chéad cheann eile le fógairt. Sin go breá anois. Agus nach iontach an rud é go bhfuil toir deiseannaí ann anois. Tá fiche post ag teacht chun cinn i Rannóg an Aistriúcháin, beimid ag caint le Vivian Uíbh Eachach gan mhoill ar an chlár seo, agus tá deiseannaí ag teacht chun cinn san Eoraip ann. Nach iontach an rud é go bhfuil deiseannaí ann do dhaoine atá ag obair mar fhochonraitheoirí agaibh féin agus atá ábalta bheith ag obair sa bhaile. Tá buntáistí móra ag baint le socrú dá leithéid. Agus bhuel, bhuel, Bhuel, seans ar bith go mbeidh aon phostannaí lán aimsire ar bith agaibh nó an bhfuil na folúntais sin ar fad líonta faoin am seo? Bhuel,
an tionscadal reatha, níl ach, níl ach, bhuel, níl ach duine amháin faoi láthair atá fostaithe go sainiúil, sin mé féin. Tá dhá, bhí dhá phost ach an, an, an bainisteoir tionscadail a bhí againn le deich mbliana, Cathal Convey, chuaigh sé, d'imigh seisean b'fhéidir tús na bliana seo agus tá Cormac Breathnach anois ag déanamh post s'aigesean fá dhá bhliain ach don bhí ar feadh tamaill bhí seachtar nó ochtar againn ar bhonn lán aimsire ar chonarthaí trí bliana agus sin an cineál múnla a bhí ann go dtí seo agus an múnla atá i gceist a chur i bhfeidhm don dá fhoclóir. Tá i gceist go dtosofaí ar an dá, go mbeadh an dá fhoclóir seo, Gaeilge-Gaeilge is Gaeilge-Béarla, á ndéanamh comhthreomhar le chéile. Níl mórán difir eatarthu. Bhuel, san áit a mbeidh aistriúchán á chur i mbocsa amháin, bheadh sainmhíniú á chur san fhoclóir Gaeilge-Gaeilge. Sin an tuigbheáil atá againn, agus an cur chuige atá againn ná go mbeadh foireann lánaimseartha, le fostú, cé acu go buan, nó cinnte ar chonarthaí, abair, trí bliana nó dhá bhliain. Braitheann sin ar mhaoiniú agus faomhadh ó na daoine a thugann faomhadh dá leithéid, tagann sin ó na ranna anuas ag an Fhoras. Ach is cinnte nach féidir foclóirí móra den chineál atá i gceist a dhéanamh, dála an chinn atá ann faoi láthair. Ní thig tionscnamh mar sin a chur i gcrích gan croí-fhoireann lán-aimseartha a bheith agat ar feadh tréimhse fada. Aha.
Agus cá huair a bheas sibh ag toiseacht b'fhéidir ar na foclóirí eile cén nuacht an foclóir Gaeilge Gaeilge agus Gaeilge Béarla agus cén tréimhse tá i gceist? Bhuel tá i gceist tá i gceist go mbeadh an foclóir reatha ag gabháil chuig an chlódóir fá Nollaig agus ansin beidh beidh tréan glanadh suas beidh tuairiscí iarthionscadail tá tionscadal tá an tionscadal ar siúl le dhá bhliain déag nó trí bliana déag sin céim a scríofa Beidh riarachán agus beidh aga áirithe, abair sé mhí nó ina dhiaidh sin, ach tá i gceist againn toiseacht láithreach. Tá go leor réamhoibre, tá corpas ceart le cur le chéile a thabharfas léiriú ceart dúinn ar na réimsí, ar na réimeanna difriúla den teangaidh. Bíonn an corpas sin le clibeáil agus le cíorú. Mar sin, tá go leor bunoibre. Beidh ar an acmhainn sin, an dtig linn méid áirithe den fhoclóir reatha a thiontú droim ar ais mar thús, le foclóir úr. Tá go leor bunoibre nó réamhoibre atá i gceist againn a thoiseacht an bhliain seo chugainn agus, bhuel, tá sé deacair a rá cá huair, ní thig liomsa a rá cá huair a thoisfidh sé go cinnte ach bheinn ag súil, abair, fá chionn dhá bhliain go mbeadh an obair, an obair ag toiseacht ar bheith ar siúl faoi lánseol, abair, fá thús 21, abair, fá thús 2023.
Tuigim. Agus bhí mé ag caint ansin le gairid le Vivi Ní Bheatha agus í sin ag ráit go bhfuil sé deacair go leor daoine a aimsiú, fostaí a aimsiú a bhfuil an caighdeán cuí Gaeilge acu, a bhfuil na scileanna cuí acu. Bhfuil sibhse i ndiaidh an deacracht sin a bheith agaibh fosta?
Tá, tá sé iontach deacair, nó tá, nó dála Rannóg an Aistriúcháin nó fud na hEorpa, tá ard-leibhéal cruinnis agus tá, ní amháin an cruinneas gramadaí ach caithfidh an, an tuigbheáil ar, ar, bhfuil a fhios agat, cén focal cuí in sa chomhthéacs, braitheann sé cén réim chainte, ní hionann réim an fhoclóra agus réim an aistriúcháin fhoirmeálta mar, mar shampla. Ach tá sé iontach deacair fiú amháin daoine atá ábalta leagan Gaeilge a scríobh síos a bheas, a mheaitseálfaidh an leagan Béarla go cruinn. Mar sin, is cinnte ón tús bíonn orainn scrúdú scríofa a chur ar dhaoine, réamhscrúdú scríofa, le go dtig linn na daoine is ábalta, agus tá go leor i gceist, tá cruinneas i gceist, tá cruinneas aistriúcháin, tá cineál ciall, ciall go dtéann leagan a oireann don leagan Béarla sa réim sin. Mar sin, Is cinnte gur dúshlán mór a bhí againn ón tús, na daoine a aimsiú. Ar an drochuair, tá an-ráchairt ar na daoine is ábalta agus, go minic, tá siad i bpost cheana féin agus ceann de na dúshláin mhóra a bhí againn ón tús san fhoclóir ná nuair nach dtig leat post buan a thairiscint do dhuine, gur rídhóiche go rachaidh duine insan áit a bhfuil buaine ag baint leis an phost. Agus sin míbhuntáiste a bhaineann le conradh dhá bhliain nó conradh trí bliana. Go minic, cuid de na daoine is mó spéis acu san obair, ach caithfidh daoine an cinneadh is fearr dá slí bheatha féin a dhéanamh, agus go minic cailleann muid daoine mar gheall air sin. Ó, nó cinnte dearfa, sea, tá oiread deiseanna ar fáil anois agus tá a fhios agam go bhfuil sé ag cothú deacrachtaí dúinn féin agus daoibhse go bhfuil oiread deiseanna ar fáil agus dá bhfuil, b'fhéidir, go leor daoine ann a bhfuil an caighdeán cuí acu.
Agus go díreach is dóiche go minic bíonn daoine den bharúil, deir siad leo féin, tá MA bainte amach anois agam sa Ghaeilge, tá céad onóracha faighte agam, tá an oiliúint faighte agam, tá mé réidh anois don phost. Ach níl sin Ceart i ndáiríre. Caithfidh daoine bheith ag foghlaim ar bhonn neamhspleách chomh maith, nach gcaithfidh? Má tá siad ag iarraidh bheith ag obair sa chineál poist atá ar fáil uaibhse.
Bhuel, you know, ceann de na rudaí, you know, bunúsacha faoi fhormhór na gcéimeanna ná go mbíonn meascán, go minic go mbíonn gné litríochta nó gné de stair na teanga nó, b'fhéidir, teanga Cheilteach, Gaelic nó rud éigin eile, nó an tSean-Ghaeilic. Níl mórán céimeanna amuigh ansin, a d'fhéadfá a rá, tá an chéim seo dírithe go huile is go hiomlán ar chruinneas gramadaí agus ar an téarmaíocht chuí agus ar an teanga reachtúil agus mar sin, cé go mbíonn, bhuel, bíonn céimeanna maithe ag daoine, go minic ní bhíonn i ngné an chruinnis den chéim ach céatadán measartha beag agus, bhuel, is cinnte go dtug muid féin fá dear, ní thig glacadh leis. Má tá MA ag duine, nó céad onóracha, ní thig leat glacadh leis go mbeidh an leibhéal cruinnis atá a dhíth acu do théacs cosúil le foclóir. Tá cineál brú nó tá freagracht ar leith ag baint, mar shampla, le foclóir, mar atá, abair, le cúrsaí dlí, cúrsaí reachtaíochta, nó sa mhéid is go mbeidh an foclóir ina threoir nó ina eiseamláir do dhaoine nach bhfuil cinnte nó nach bhfuil a fhios acu Cén dóigh le rud a rá? Cuireann sin brú ar leith i dtaca le gach iarracht a dhéanamh agus an leagan cruinn Gaeilge nó leagan atá fóirsteanach. Agus ag an leibhéal sin tá sé deacair teacht ar dhaoine. Is mar a deirim, na daoine is ábalta, bíonn siad póitseáilte ag na forais a dtig leo conarthú, conarthaí níos buaine nó airgead níos fearr a thairiscint.
Cinnte. Bhuel, sin é, go díreach sula n-imímid, sula gcuirfimid deireadh leis seo, tá mé i gcónaí den bharúil go bhfuil go bhfuil, gur ualach iontach trom oibre ort féin agus na daoine atá bainteach leis an tionscadal seo. An mbraitheann tú féin go bhfuil sé i ndiaidh bheith millteanach dian bheith ag obair tionscadal?
Bhuel, is cinnte, tá muid uilig, tá fatigue, foclóireachta, ar an fhoireann, tá cuid mhór againne ag obair ar an tionscadal le níos mó ná deich mbliana, Agus is cineál, is rás in aghaidh an chloig go minic, bíonn spriocanna leagtha síos atá millteanach dúshlánach a bhaint amach agus an caighdeán ceart. Ach ar ndóigh, is gá sin a chur sa mheá leis an sásamh atá le baint as bheith ag obair i dtionscadal. Tá dhá bhilliún úsáideoir sa bhliain, ag tarraingt ar Foclóir ponc ie. De réir a chéile tá sé á neadú anois, tá sé á fhréamhú mar áis thagartha ag cuid mhór den phobal agus bíonn, mar a deirim, caithfidh tú a chur sa mheá, cinnte tá brú agus tá, you know, in amanna níl sé millteanach pléisiúrtha a bheith ag síorshclábhaíocht faoi bhrú ach os a choinne sin braitheann muid uilig agus tá muid uilig ag iarraidh an áis is fearr a chur ar fáil do phobal na teanga. Mar sin, you know, post ar bith ag leibhéal ard mar sin, bíonn freagrachtaí ar leith ar an fhoireann shinsearach agus ní taise dúinne. Bhuel, tá éacht déanta agaibh, tá éacht iontach, iontach mór déanta agaibh agus cuid mhór bainte amach agaibh cheana féin i dtréimhse iontach gairid i ndáiríre nuair a amharcann tú ar an obair ar fad a bhí le déanamh agaibh agus bímse ag ráit leis na mic léinn a bhíonn ag plé leis an Dioplóma Iarchéime anseo, bím ag ráit go bhfuil sé ag éirí níos deacra agus níos deacra meancóg, botúin a dhéanamh sa Ghaeilge mar gheall air go bhfuil na háiseanna ar líne chomh maith sin. So, a Phádraig, go raibh míle maith agat as a bheith linn don eagrán seo de Deiseanna Duitse. Bhí sé sin iontach suimiúil ar fad agus táimid tagtha chuig deireadh chlár na seachtaine seo. Sé Micheál Ó Conaire, Príomhoifigeach sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bheas mar aoi sa chéad chlár eile i gceann seachtaine agus Beidh Micheál ag caint, ní amháin ar na deiseanna atá ar fáil san Eoraip, ach fiú amháin, tá deiseanna ar fáil sa Roinn féin do dhaoine atá ag iarraidh a bheith ag obair sa Státseirbhís. Ná déan dearmad go mbíonn eolas ar na meáin shóisialta go rialta maidir leis an tsraith seo, mar sin coinnigh súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúir. Go dtí an chéad uair eile, uaimse, Éamonn Ó Dónaill, slán tamall.